igbo mma mma nụ wo biko ka anyị gọkọrọ obere ọfọ taa afọ ka anyị gọọ obere ọfọ ka anyị gọkọta ya maka anyị agọla mana asị m na nke anyị na-aga ịgọla ọfọ ga ọfọ sịrị Igbo ya ree anyị ekwekwele ekele anyị chi ikele anyị ma ndị anyị ekele ee m chi ikele eme ekele ndị taara m ahụhụ ee ndị ahụ chọpụtagodoro ụha na a na-eri ya eri ọkazị na a na-eri ya eri o nwere ndị chọpụtara ihe ugu a na-eri dịka onye Igbo Bright Chimezie ọ ochie dịka ọ ga-adịrị ya ala bụ Oji ọfọ kelere ọ sịrị na ọ gawara obodo oyibo wee kwere eri nke ha ya na-eri ya a sị ọ na commit suicide ihe ọ na-akọrọ gị wụ nke ya nwa mụnwa na onwe m kwara na oge nke mụnwa biko isiokwu m n'ụbọchị nke taa ka anyị hapụ ịgawa ebe ọzọ mana ọ na-adị mma ka a kapịa ụka ọnụ mụnwa na onwe m n'oge nke mụ erutere m Rome anaghị arụ m if you go to Rome you behave like Rome sị ha mba na ihe ahụ omenala hapụgoro ebe ahụ ahụ isiokwu nkọwa akụkọ a dị story long biko aha m Nkwachukwu Ojiagbọ a na-akpọ m oji ọfọ abụ m onye olu okoro nke dị na ọma ahịa n'obodo nke chineke na na bekee maka igbo ehile I'm from Olokoro in Umuahia South, local government area of Abia State. Awụ m onye Chiism n'okwu bekee Godianism. Ihe ahụ ndị nọkọtara ọnụ sị ka omenala Igbo alawala ka anyị na-akụzizi ya akụzi maka mgbe mbụ a na-akụzi omenala. ihe ndị Igbo na-agawa ịchọpụta ihe a kụziri Chineke awụghị ọbịa ndị nna gị fere Chineke isiokwu m n'ụbọchị nke taa bụ mkpebi n'okwu bekee decision gịnwa onye Igbo ka m na-ekwu o asị m onye Rome asị m onye Britain asị m onye Russia m sị onye igbo ọ ihe m ji na-asụ igbo were ntị onye igbo na-ege m jee were obi onye igbo na-eche ihe m na-ekwu o nwere peji m nwere oji ọfọ ga-ala ị gaa ebe ahụ be traditionally conscious mirachi ị ga otie asị m gị ihe m na-ekwu wụ onye igbo onye gboo anyị etelenụ na be nna m o teela anyị zawara ụmụchukwu o nwere ebe a na-akpọ ụmụchukwu ụmụchukwu ụmụchukwu si na be nna m na be nna m enwere ihu anyanwụ otu onye sị gị go and confirm asị gị Paul si silas achịkwa ndị ndị ọha anya o nwere ezigbo ihe Paul na silas nwere ikwu dịka ezigbo mmadụ ha ga-arụgodi ụmụnna ha Paul na silas ọ gwara ụmụnna ha na mgbe ha nwụchara ka ha ga-eri ụwa ọma ka otu ị ga-esi wụrụ mmadụ ga-ekweta lụwa ị bịara lụwa ahụ ka ị bịatara lụwa ahụ ebe obibi lụọ mgbe ị nwụchara first onye Paul na silas ahụ ụmụnna ya ha afa ha na-agba ya ọchị na-agba latest car mụwa na-agbara fọl anwụnwa na nwere ike brake afail ya efekwe ndị nna nna m onye dubai na-agba latest car gụwa wụ mgbe ị nwụrụ gaghị akụwa aka n'elu just onye rụrụ ihe legodu village ya ọwụla ebe a ụta ka ebe a na ekwenu you cannot convince me that that my enjoyment is after death ọ dị very hard maka anyịwa agaala mba hụ ihe ebiele m na Rome ebiele m na France ebiele m na Turkey no passport anyị ishi desert Mediterranean Sea onye ụwa dị ọjọọ o nwere otu place anyị dị wepụ fụpụ uti ndị Benin jam onye Ikwuano n'ụzọ sị ya nwanne ka anyị pali anyị eshi eh, eh, eh, Niger ba desert shi desert bali ka mụ ha ti ishi UN na ihe UN nọkwa na desert kelee mụ na ha na-arụ ịchụ ndị si ebe a ba ebe a mana peace adịgoro onye ọbụla chụta osisi survive a gara awakwa ndị na-anwụ na-anwụ mana ahụ mbekwa m ahụ ụzọ m ahụ gwa osisi ya m sị chọị ụta ka ebe a na-akọruru m ihe ahụ m sị onye Nigeria mụ na ya so apụtara abalị akasị m na ọrụ agakwala a sị na UN na UN na desert na ọ dịzighị peaceful mgbe Gaddafi dị ndụ na ya nwa gara ya mgbe Gaddafi dị ndụ mgbe ọ nọ 7 years n'ebe ahụ dị ụtọ ego dị ya masị sị gị sị ya how many dinar sị ya chekigoro di ego ụlọ ọ gbara ya sị m lekwa ego ole dinar nọ na libya ọ kọrọ ọnwụ the bad side na ọ wụgodi m ewere speed gba- vụrụ ego m bụ pobe libya lekwe watch ị na-eke somebody landing in a country anọbeghị m 10 minutes m anụ kpọọ ma hụso si ya egbe ka a gbara na ndị nọ na-ele m anya chịwa ọchị sị m jedid jedid na nke bịara abịa na otu a ka ebe a dị o masị anyị ụmụaka na-agba bọọlụ na-agba egbe onye mgbọ tụrụ eburu ya gawa ụlọ ọgwụ ụdị problem ndị ọcha gbara na libya adịghị adị na-akwụsị chọị ndị nke ma ha ikputu ikwutu ka America n'akụkụ ha ha sị gị America no good America mushkil America boom boom ntiriri m gakwara onye Libya m sị America no good ya sị m America mushkila America boom America America gaba zam dakmma Chineke otu onye ụka akpọtugbo ndị si m na the day ha matara ihe Libya mere ha eh, ndị Libya otu onye okenye ọ mụ na ndị okenye na-akpa ụrị ọ agadi nwaanyị soro m ndị agbanyeghị ha ndị nna nna anyị chọọchị tara ha ihe a na-akọrọ anyị wụ otu e si cross mmiri otu mkpa gị niile Jesus asọfụla ya nwaanyị ọkụ adịghị na be nna m ụzọ adịghị everyday a la-anwụ ndị Yoruba anya na-atụkọtara evi ha ndị Yoruba anyị wa wụ ndị Igbo na-atọkọtala evi ha onye Igbo gakwara na be nna ha ya azụọ mmiri wụọ ya aja rụọ ya ụlọ because ebe ọbụla onye Igbo gara ọ na-achọ ịdị comfortable ọ wee keng tupu gị etekie ihe ọbụla a na-akpọ decision be traditionally conscious chee ya Mike Ejeagha ọ ga-adịrị gị la mma taa bụ afọ afọ ga-afọtara gị ihe ọma a sị m ndụ dịkwa gị bilie kụọrọ anyị egwu ọ wụrụ ofu ma ọ abụọ ebe ahụ ị na-anọ dịka dị mkpugbe o nwekwara ihe mụtara dị ya ha ma ekwe ya enwe ị ga-akọli ị na-ekwu okwu akwa m ka erele gị kụtụrụ anyị otu egwu ọdọ masịkwana ndị Igbo unu nye aka ga-akụ egwu a ma ọ ụlọ ọ ga-adị unu mkpa o nwere ihe ọ ga-akọrịra ya ebe ọ la-anọ maka ọ sị na ụwa mgbede ka mma ọ nọ n'ụwa mgbede ya agara m kelee ya 93 years ọ ka nọkwa ọ na-eri ihe ọ na-agakwa ndị na-akọ ya tiji ahụ ewelitechara ụkwa ọ nọkwa ịgwa gị that na ndị omenala na-aka nka nwere ihe mere ndị Anambra ji wụrụ oke mmadụ ugbu a hapụkwala abịakwala na-aba etiti ọgwụ ego omenala na ọgwụ ego awụghị ofu ritual dị iche tradition dị iche ihe ọwụla ị chọ ime ị chọ ikpebi Mike Ejeagha sị onye ị na-achọ imegide gịnị ka o mere gị sị gị tupu imegide mmadụ burukwa ụzọ kporo aja chilie elu i kporo ya nke mbụ i kporo ya nke abụọ i kporo ya nke atọ gị jụọ ogu ya sị gị na ihe ọ bụla ihe o nwere egwu ọ kụrụ ya sị gị na ọ bụrụ na i megide mmadụ o megwere gị gị biko die nkomi nsọ traditionally nkomi nsọ akwụkwọ nsọ onye Abịrịba deede m dere m ndị abịrịba sị anyị na akala okpogho kala ọnwụ ọ sị gị o nwere ihe nkomi nsọ kwuturu onye ozi bi ọjị ọ sị gị na ezigbo mmadụ wụ ezigbo mmadụ ma mgbe ọ dị ndụ ma mgbe ọ nwụrụ anwụ ị bịakwa ebe a na-eti ihe na lagasị ha wụ ezigbo mmadụ mgbe gboo ndị Igbo chọrọ ịnwụ ha na-akacha nka kpọkọta ụmụ ha ha na-ama ama na ha na-aka nka na ndị Igbo mgbe ọwụ na ndị Igbo laghachiri otu a Chukwu si kee ha fee Chineke n'ụzọ eziokwu eziokwu ahụ ga-awụ mpa gị ga-agwa gị ya ọ wụghị onye ọcha mpa mụrụ gị agaghị atụrụ gị asị onye ọcha agwa gị eziokwu ndị a who cannot treat you well cannot teach you well o ji ọfọ la-ekwu ọ ga-adịrị Igbo la mma ọ wụrụ ma ndị Juu mechara nya ndụ ndị Igbo ga-anyakwa mana anyị ga-alaghachi otu a Chukwu si kee anyị simple ihe ọwụla iche ime jụọ ogu agwagodo onye Igbo la ọ dịrị ọ laghachi be ha n'akpa ndị Igbo na mgbo ọkọnkọ olokoro ọ sị gị guzo nara otu ọnụ mma dimkpa awụghị a chọọ ịgba ọsọ gbagodo mata ebe ọsọ si la-abịa otu mgbe a la-egbu dimkpa hapụgodo dimkpa otu mgbe a la-egbu anụ oke anụ na ọhịa o nwere anụ wụ ị hụ ya ị ga-agba gbakwa ọsọ ọ ga-adịrị igbo la mma na eke dịrị ha n'orie dịrị ha n'afọ dịrị ha na nkwọ taa bụ afọ ga-afọpụrụ anyị ụkwụrụ fọpụ ekworo fọpụ anya ukwu fọpụ ụbịam n'ala igbo fọpụ anya anyị ka anyị mata na chineke awụghị ọbịa ya a sị m ka ụzọ anyị ọbụla bụrụ ihe ka ihe ọbụla e tiri aka taa bụrụ sọ mma ka ụwa site n'aka anyị hụ ihe ugbu a na mgbe niile ebighị ebi isee igbo mma mma nụ wo ya gazie